Amalawi ambiri ndi osangalala ndi zimene wayankhula President Chakwera, wathesa cabinet, akuti asankhanso yina mu cabinet yanyuwani simuzakhala a Khezi Msukwa amene akuyankha mulandu wa katangale ku acb, komaso sananchose a Director General wa acb pa udindo. Amalawi ambiri akuwombera mmanja Chakwera. Chakwera ndi dolo, tithane ndi katangale, stand with Chizuma, that's what they're saying. Koma chakwerayu asakupusiseni. Chakwerayu si champion othana ndi katangale iyayi. Nde ndikamaona anzanga akuyika pa facebook, ma whatsapp mukuti ah chakwera ndi dolo, chakwera athana ndi katangale. Ndikungoti chani kodi? Ndikungoseka chifukwa choti chakwera has never been a champion to fight against corruption. Ndilongosola bwino bwino. Koma choyamba tiyambire ndi speech ya leroli. Kodi kukanapha- kukanakhala kuti kunalibe audio leak imeneyi yochokera kwa Chizuma, a Chakwera akanabwera kuzatiyankhula Malawi? Kodi Khezi Msukwayu amene akufuna kumuchosa panopa akuti chifukwa choti alandira report, zoona zimenezi? A Malawi ambiri akhala akuyankhula kuti minister-yu akuyankha mlandu, muchoseni, eh, wonesani kukwiya ndi katangale, nthawi yonseyi munthu kuma, kumapezeka kuti minister, poti a acb akumufuna, kumapezeka kuti minister akumayendabe ku ma function a ministry. Iyayi sitipanga chonchi. Ma democracy ambiri munthu ukakhala kuti ukuyankha mlandu umachoka pa udindo especially ukakhala kuti ndiwe bwana chifukwa choti utha kusokoneza ma investigation. Ku mayiko akunja ngati ku Romania kunapsa night club kwina kwake boma silinapange respond bwino anthu amwa- an- anthu anamwalirako kumenekoko kunapezeka kuti prime minister akupanga resign imagine prime minister akupanga resign chifukwa cha moto wa ku night club oti sanayase ndiye sizikumukhuza koma its just procedural mu democracy kuti pa udindo kumachokapo when there's some issue accountability koma achakwera ayi ndithu komanso nkhani ya a khezi msukwayi siyoyamba anthu ambiri anamvotera chakwera chifukwa choti anali ndi chikhulupiriro choti asintha zinthu koma atangolowa mboma chakwera anakhumudwisa anthu ambiri ndi kusankha kwa kabineti yawo yoyamba mu kabineti muja munali 70 percent anthu aku central region Anthu 9 aku Lilongwe, iwo a Chakwera ndi aku Lilongwe konko, ankanena zoti ndidzasankha azimayi 40%, 40% yo sinalimonso mu cabinet yonso n'kupezeka kuti anthu 6 anali mabanja, anthu odziwana, pa chinzawo, family, anthu ambiri anakhumudwa nawo a Chakwera and that was ma sign oyamba owonetsa kuti munthu uyuyu kukhala ngati pali kena kake kamene kakutani, kali suspicious kakumuvuta ali ndi zodabwisa mm? kodi kungoti amalawi amaiwala msanga ndiye anabwera pamene paja "Ah, ndi- pa- pakapita nthawi ndi- ndi- ndi- ndiona mmene akugwirira ntchito anthuwa koma ndawasankha chifukwa choti anthu amene wawa eh, ndawasankhira merit ama- amayuza word imene merit ndi anthu ena ake kuti ali ndi ma qualifications ndiye pakapita nthawi ngati sakugwira bwino ntchito Ndidzawachotsa. Nthawi ija itafika sanachotse anthu aja ndikupezeka kuti mu cabinet muja muli mbava, muli anthu owononga ndalama, muli anthu osadziwa bwino kugwira ntchito yawo, anthu kumayamba ndewu ngati a minister, a minister of sports you know, kum- kumayankhula zina zake za unprofessional za, za china farm president kumapezeka kuti maminista ena akupita pa holiday kuno ku, kupezeka kuti ena akupita ku india kupezeka kuti ena akutenga ndalama ndiye timanena kuti galu wa mfumu ndi mfumu ya agalu ndikupezeka kuti cabinet ija muli anthu okuba ndiye tinene kuti chani mfumu ya anthu akuba Patapita nthawi, kupita kanthawi ndikupezeka kuti ayamba kuthothoka mmodzi mmodzi a ku a Ministry of Energy, a Ministry of Labor, a Ministry of Lands then kupezeka kuti advisor wawo advisor uyo a, basi zinthu kumangopita choncho kunena kuti kodi chikuchitika ndi chani mu boma la chakwera and chakwera kuti abwere pamaso pa aMalawi ndikunena kuti zinthuzi tithane nazo chonchi he's never come out strong hmm? anthu anavutika kuti anthu amene anaba ndalama za covid zija apezeke kuti you know, amangidwe chani anthu anavutika kuti kubwere audit audit itabwera kupezeka kuti anthu a mu tonse alliance akuba ndalama amene all this time President anali Chakwera kuti anene kuti the buck stops with me kuyambira leroli tipanga chaku tipanga chaku tipanga chaku sanapange iyayi munthu uyu sizoti asintha zinthu munthu uyu anabwera kuzanjoya upresident for example nkhani ya nepotism imeneyi nthawi ya bingu ija eti akamanena list ya china chilichonse imaveka ngati list yakuchani ya ku mulhako wa alomwe na apresident achakwera omwewo ankanena kuti zimenezi zidzatha you know no more nepotism atangobwera iwowo mboma kuyambira cabinet yawo ija kupezeka kuti muli anthu a- a- a- akubanja la akamuzu a mcp anthu opereka ndalama even ku- kutenga sidik mia uja sidik mia kumuyika mu- ku- ku- ku- kukhala vice president chani. zokayikisa kwambiri sidik mia has never had an inspiring message to malawi kuti iwe asintha zinthu zimangowonesa kuti akufuna chani avotere anthu akuchikwawa akufuna ndalama za sidik mia ndiye apresidentiwa ah, anayamba kutikayikisa enafe ndikale koma anthu anasungabe chikhulupiriro ndikupezeka kuti akusankha you know hi- his own son in law kupita ku state house lero ndi his- a- a- a- a- the- the- the mother in law wa chakwera a- a- wa- wa ndani wa chilima akupita ku- ku embassy kaya ndi ku zambia kupezeka kuti mwana wawo a president wo akupita kuchani ku diplomatic mission ku england komano muone ata ata nkhani ija itaveka zoti mwana wa chakwera akupita kuchani ku diplomatic mission anabwera iwo aja ah zimene zimazitenga kuti sizoona chanchani iwo aja ndi abusa ndikupezeka kuti mwana uja wayambadi ntchito iyi nde ndikumabwerano kuti ah amasankha ndaku ministry ko ineyo sinnatani sinnayikepo influence ina iliyonse imagine inuyo kuti anthu akusankha malawi yonseyi akusankha anthu akusankha anthu ayi ine ndine chakwera sindikutani sizikundikhuza zimenezo okay tasankha ife mwana wa chakwera nde ife tiziganiza chani amalawi ndife zitsiru kodi kodi sitikuona kuti chikuchitika ndi chani ndiye leroli achakwera asamabwere kumanena kuti iwowo ndi champion wolimbana ndi katangale zimene zinali mu ma allegations amene anali mu audio ya a- a- a- a- a- a- a- achizuma zitakhala kuti ndi zowona chifukwa choti a president sakuonesa mphamvu yoti akufuna atani athane ndi katangale komanso pali nkhani ina yakenso yoti ikupanga prove kuti achakwerawa sali serious ndi nkhani izizi leroli akunena kuti amene sa- akupasani ndalama za kampeni amene wapereka ndalama zakukwati simukuziwa zoti ndi ndani ndiye muzikhala eh, wochenjera katangale ali paliponse chanichani iwo a kezzie msukwa akumangidwa leroli ndi acb chifukwa choti analand- alan- analandira benz mercedes benz A Chakwera analandira Hummer, Hummer si galimoto ya masewera, munthu amene anagula Hummer imeneyoyo anaibweresa kunoko osati tax free, inali mwina you know mwina ikufika 100,000 dollars Hummer ndikumpasa gift. A Chakwera mmene amalandira galimoto yodula ngati imeneyoyo amaganiza kuti chani? Kodi a Chakwera galimoto imeneyo anailandira kwa ndani sakunena. Kodi munthuyo ankafuna chani sakunena. Bingu anabwera ku Malawi kunoko alibe alibe kalikonse anthu ena amanena kuti am- amangokhala mu Lilongwemu ya kale ya kale. Koma Bingu anamwalira ndi 61 billion. Bingu analibe factory, Bingu samagulitsa kalikonse koma 61 billion anayitenga. zimayamba chonchi achakwera analowa mboma kaya ndi 2 million koma panopa akunena kuti ah, amene ata, ata mukawina flames ndikupasani 1 million 1 million kufika mpaka na 30 million ayitenga kutiko agulisa Hummer yo ndiye ndalama achakwera kuzitenga kutiko ndiye zikuoneka kuti pang'ono pang'ono mr chakwera alowa mu system ija sizoti ndi achakwera okha ayi. tonse alliance yonse panopa kupezeka kuti kungoyambira ndi, ndi covid-19 funds uh, uh, audit report ija zimaoneka kuti anasintha a dpp kulowa chani a mcp ndi atonse koma mchitidwe wa katangale sunasinthe ndi timanena kuti bingu uh, uh, ma- ma list yake amaveka ngati a mulhako Mm. panopa ma list achakwera akuveka ngati achani a- a ku nyau ndi mmene zasinthira chonchi achakwera akupitiriza zimene mapurezidenti onse ambuyo a m'malawi akhala akuchita panopa anthu "Ii, adangolowa boma ah, ma Chinese akapereka mamask kwa ndani kwa president kuti, "Ah, kodi akulandira mamask ndi ku state house chifukwa chani anthu osakapereka kuchani ku ministry of health bwanji chifukwa chakuti anthu amaziwa zoti tikapereke kwa president by and by tizigula chani ma influence ndi zimene zimayambira chonchi kuti "Ii, ah, awa you know anthu akamapereka zinthu amafuna zinthu ndiye let's not let's not pamper tisamuombere manja chakwerayo chifukwa choti sakusintha zinthu akuchedwesa zinthu zinthu zambiri m'malawi muno akanazipanga speed up inu ananena yekha uyu kuti ikadzafika nthawi cabinet iye azayipanga reshuffle koma already cabinet imene ikubwerayo mukhalanso anthu omwe aja anthu oti ntchito sakugwira bwino anthu osapanga inspire confidence anthu oti a- amayenera kuchoka kalekale ndi awa panopa akungoba aku, akufunidwa ndi acb zoziyamba dala komanso chifukwa choti achakwerawo akupanga zinthu mochedwa komanso chifukwa choti achakwerawo akutinamiza ananama okha zoti "Ah, ndika- ndikabwera mboma ineyo m- ndizatani timaudindo tinati titi ti- sin- sindidzakhala nato koma okhaokhawo ah lero nda- nda- ndi a chancellor a university ah kodi zikukhala bwanji ndi zimene munkanena ndi izi panopa amanyuzi akunena kuti ma, ma promises ambiri andani a tonse alliance sanakwaniritsidwe ndi chifukwa cha ndani cha chakwera si chifukwa cha system iyayi chifukwa choti mphamvu zili mu manja a chakwera akamanena kuti acb akugwiritsa ndalama zawo chani ku, ku, ku, ku, ku, kuthamangisa milandu lero apresident ati, "Ai, ai, ai, ai, eh, tikuyesesa kuti acb azikhala ndi ndalama ino kunali conference ku england hmm? achakwera kumene koko ankafuna kupita anthu 60 anthu aku britain anati iye wowowowo kungobwera anthu 10 anthu 10 aja kupezekaso kuti muli chani son in law daughter you know wife ah, anthu wa- ndi- ndiofunikira ndiofunikira iyayi ngati akufuna ndi kuti tipange cut ma cost tima expenditures kungoyenda kungoyenda ti- timene titi tithe azipanga zinthu virtually panopa kuli zoom eh? ma officials ambiri they can save ma ndalama zizipita kofunikira ndiye lip service imene akupanga "Ha, tiku- tikuyesesa kuti iyayi and corruption is going higher and higher kuyambira kuti ku mcp kwawoko a mcp aja analibe ndalama posachedwa pompano amadulira madzi panopa a mcp akamapita ku msonkhano kulikoma akuti akupanga haya ndege inu ndalama akuchoka nazo kuti kuti ma financiers ndi ati magalimoto ambirimbiri kupezeka kuti kumene koko kukununkhira ndalama pano pati chikuchitika ndi chani ndalama za ndani ndiye we know kuti kabineti ndi yakuba tonse alliance ndi yakuba ndiye timanena kuti galu wa mfumu ndi mfumu ya agalu yeah make your own conclusion ndiye ndi ndi imeneyoyo it's, it's just ndi zokhumudwisa kwambiri kuti anthu ambiri akuwombera m'manja a president panopa chifukwa cha zimene wapanga panopazi komano ndi zochepa zabwera mochedwa ndi, ndi, ndi, ndi zosapanga inspire confidence zimayenera kuchitika kalekale ndipo pali zinthu zambiri zimene sizinachitike ndiye musawombere m'manja achakwera nkhani ija yoti munthu wina akanamtenga munthu kuti mu- muzilera ana munthu uja ndikumawapaka chani mafuta ana you know and and makolo akabwera kumaona ngati akuwadyesa chani akuwadyesa ana koma ayi ndithu ndi zimene zikuchitika panopa akuti paka mafuta pakamwa kuti tiziona ngati tadya koma sitinadye anthuwa akuba anthuwa akupanga planda anthuwa akuchedesa dzikoli malifomu lipoti ya malifomu ija ili kutiko kodi secrecy kumene koko a- achi- achakwera achi Mm, kupezeka kuti munthu a- a- akamalemba ntchito ndi- ndi ndi wa ndachalichi eh, MC, MCP eh, kupezekanso kuti anthu ah, awamangidwa chifukwa choti amafuna chakuti maadvisor akumangidwa ndi zikutheka bwanji kuti anthu owayandikira achakwera amene amanena kuti anawasankha chifukwa cha merit ndi proven track record akupezeka kuti ambiri akuba ali ndi timilandu nde ti- ti- i- ifeyo achakwera tiziwaona motani ndiye amalawi musakhulupirire zimene mukuona even achilima aja mr chilima akakhala zii chonchi Desmond Tutu ananena kuti munthu ukakhala phee pa nkhani ina yake ukugwirizana ndi munthu amene akupanga zoyipa ndi, ndi, ndi, ndi, ndi, i think bertrand russell ananena kuti evil grows when good men do nothing ndiye achilima aja panopa ali phee zonsezi akuziwonatu nde mpamawa asadzabwere kuti ah, ine ndi mfana woganiza bo ah, amene aja chakutichakuti akuba iya ngati chilima alili ndani change maker kodi osapanga osapanga question zimene zikuchitika mu tonse alliance with a firm hand kuti kodi zikuchedwa patipa nkhani ya corruption ikuvuta patipo kodi makhoti aja amati apanga ma special court kuthana ndi nkhani zakatangale ali patipo ndipo kodi chikuvuta ndi chani kuti some big heads should roll zikuoneka kuti nkhani yakatangale akupindula nayo anthu ambiri ndipo apanga frustrate malawi mpakana kalekale liwu la chenjezo panopa kuli 50 plus 1 ne asamadalire zoti ayi ife mcp ti- ti- ndi sure bloc panopa kufunika 50 plus 1 kuti munthu uwine chisankho zimene zikuchitikazi amalawi akuona ndipo anthu ambiri tikukalamba panopa we- we- timaona ngati kuti zinthu zisintha mmoyo mwathumu koma sizikusintha it's the same issues tatopa ifeyo kuti ku, anthu anthu tili ndi ma, ma degree koma ku, ku, ku, ntchito azilemba ana awo ana awo tatopa ifeyo kuti tiziwonera anthu akutinamiza aku talking down to us ngati ife kuti, ngati kuti ife ndi ana ndiye zisatengere ma audio kupanga leak zisatengere ma scandal kuti a president apange act Ndiye ifeyo apresident tikuwapasa zero komaso sitikuwombera nawo mmanja iyayi chifukwa choti ikafika nkhani yeniyeni yoti asinthe zinthu sakupangapo kanthu zikuwoneka kuti iwowo akupanga benefit from the system. Njurireni, njurireni, njurireni, ndera, ndera, njurireni, ndera, ndera.